nna ekwelu mmiri ka ịkwụ aka n'olu ebe anyị si na olili abụrọ ọrụ ibe nkabi o ji mee uwe ọ bụ ọkwa anyị ma aka ee ụdị obodo anyị nke uru Mm.

Uma kwa go mi nwe ke obi gị. Go ni. Ị na-anwụ kwa ọbụla ị na-anwụ ya o nwe ive dị iche bụ ọ na-arụ gị. Nna ọgwụ avụ nwekwara ive dị iche mana mana ị gwara m na ofu nkwu mmanya na e jirọ ya ama ụtọ mmanya ọkwa gị gwara ya ya na ọ na-agakwanụ nọ ka anyị na-aga n'ubi ka ji na-aka hmm. kedu maka onye begide abụọ na-ekwekwu ya n'oge ị na ọ na-ene oge kwene ọkwanụ ya na-echeta dịle mụ na oge ịnwụ ọgwụ eluo hmm. Hmm. Hmm, ọ dị mma nwa avụ kwanụ mmadụ ka ọ bụ Ka mgbagharị ga-avani, onye tere aka nwakwa nwa n'ụlọ ọla si na mụ gwara gị. Ndị niile m maara nwụrụ ọgwụ avụ o nwerọ onye ọ na-arụrọ n'ọrụ. Ịna Mm, ịna ịmakwa na m nọkata na-eche na-asị na ndị na-enwerọ nna tagburu onwe ve n'avụvụ mm, bịa m na-eche sị ọ bụrụ na m mekete pụta ụwa asị na amụwo m ọ bụrụ na m enwerọ nna ebe n'ebe a ka-egbukwenụ m ọ gala aka ebu ya nna m deme kedu ime aka emere ma ọ bụ na ị nọrọ ya ọkwanị ka mmadụ si eme ka chukwu si etu ya ava ka chukwu na-esere anya tinye ya ezitere m gị mma Mm. wee dọọ n'ime mbụrụ ọja na mmụọ ka o ji mee kama akwụkwọ n'ụzọ ri nne gbam mma adịla unu ndụ ise ee ise na ịrụ ọdụ ka ọ vọrọ echi na ọ mụnwa m ka ị ka ebe i jesịrị anabata ekwe atara m anya ndịrị ire eziokwu dị ya nna m wee na-eme na-asị gị ọ bụrụ sọ na ị ya adị ndụ mana anyị ya ada ọnụ ọnwa ikiri ọkpa abatawa n'ụlọ ọnwa ise amarịba m nne ise Oh. Mana ya o nwere ebe ọ dị m ka i lozowo ị gwakwara m ka i jere ibute ji nwa na i debere m n'ihe ọcha ya ịna ukwu ọcha akpọọla ukwu ori wee gbachie Ọ, ya ka ị na-ekwu. nwa gbagbuwe ma dị ngasị ele ịna ozugbo niile ka- Njenni. ka m je bute ihe nje nni nri dị ka ị na-eche chelu m ị bịa nọkwa mbụta Ya. hapụ awụ m o Ee.

amarọ m ndị unu bụ unu amarọ onye m bụ rapụnụ m aka Kedu ibe ọgụ? Ba? M? Anyị? Nge? Va? Anyị? Na-akpakwana mmadụ amụ. Njekere, anụlụ m ka ị na-akpa nkata. Ife ga mma ọ natawo? Ee, mba. Ọ kere nata. Ọ gala. Ụdị sọlụ gị i were mee, ee? Mana mee ka i kwute na mmadụ emeketa hụ gị. O? Ka m je ka m bịa.

sodie n'ike deje sodie n'ike na-eje o nna ya ọ nwazi ya anwa chọzi ịkwụsị gị imezie ka m malụ ka anyị malụ mbe naabọ nke bụ oke nya nna gị ọ na-eso m ọ ya eso gị nna gị na-eso m Ị na-eso ọbịa? Ị na-eso m? ahazi kata mgbe anyị dị na mmụ ara eji akwụ n'iru nna gị i nweta aka ka gị na ya tụọ ma ọ na-ekwu ị na-ekwu nekene ike dị n'obu nwa m tụlụ ime wee mụọ ka ọ kwụlụ ọtọ n'ọnwa na-ajụ mụ na m achọrọ obu ya

ego n'ọtọ chi m o nne mgbasị na nkịta igolo ego n'atọ nye ya ka i golo azụ a nne azụrụ ahụ dị na-egbu onye ori na-emela m ọbala ka ịbanye ọ bụ na azụ ndụ na-agụ gị onye na-ejiri ego onye lie azụ ndụ goye ala arapụ ife ihe ndị kwụrụ azụ a na-azụrụ otu a agwa

ọ dị abụ ka o ji arị mbụ nwoke nụ nwaanyị o zuo tai anyị nwa gbagwana ọ dị Iji fere ibe ike dị n'akọ mgbasị ụlọ nkịtụ na-ele nnukwu azụ a ruo otu a ego ego na-atọ ego a- a- azụ ebuka ego isii ka kwesịrị ile azụ a ugo ọya o zuo ị na-ekpokozi ya bụ azụ ngwa ka kene ụzọ naabọ nlụ ka m ji nke m wee si ofe nsala i were nke gị mịa ya mị eh, eh. anyị na-emere ụdị ahụ azụ onwe ịbụla anyị mee ụdị anyị na-eleri anyị ebuli ya naba anyị lụọ anyị anya mechi na ebe uti ele ma achọ nke mmeji wee si ofe nsala eh, ugo ọya ilu ụlọ gị na dị gị kwubezie nke ahụ azụ onwe anyị amịa mechi ele ya idobunete n'azụ ahụ ide ọkwa ịkụwa anyị ndị abịa nkịta ahụ na-ekwu nkwa oge nje abịa ma ọ bụ ịma azụ ka nje si ofe ife di m kọrọ gị bụ eziokwu ovu mkpụrụ ntụ wụrụ nke o tinyere ya kedu ka m esi anọdụ n'ime ife a mmadụ bịa wọlị di m n'anya ọcha na-eme nta na-eme igbo wọlị di m gwakwa m "Hea!" nwa m ife m na-agwa gị bụ na nwata nwaanyị a na-anụ anụ a na-emerọ ụdị ife ị na-eme nwata nwaanyị a na-anụ anụ na-eji aka ya mee ka udo dị n'ụnọ ụdị avụ na i ji wee jee na-eme na ị na-azọ di n'ụdị ka ị zọtala ọ bụ ụdị avụ ka eji azọ kedu ụdị ọzịzọ ị zọlụ di gị e nwe ụzọ naabọ e ji azọ mmadụ nzọpụta mmadụ bụ nzọpụta mmadụ ọ bụ ụdị e ji zọpụta mmadụ ọ bụla ịzọpụta ya onye avụ ọ dị mma ị ya-eji iwe ọkụ ji mgba wee zọpụta onye avụ onye adịna gwara ya na ọ ife melụ di ya avụ nọ n'evụlụ a wee nụta ya ife afụnụ na ọ na-eme ka ọ na-eme o nwenetenuru onye wọlịlị ya ọ ya ị jalị ka a wọlịbagolie n'ụdị ka ị na-eche Eh? nne aghọtarọkwa m nke a ị na-akọ na m zọpụta di m bụ na m emee alụ nne ke ife na-ekpodo gị awa aghọtarọzikwa m nke ị na-akọ nnọọ mmụ ya o

Eh? Kedu ebe ị lụ ọlụ? Ya. Oo. Abịaghị m gị n'ụtụtụ ka m na gị kọba ọnụ. Ezigbo afọ dị m n'arụ. Biko were abịala jepụ m nri kịta kịta kịta ka m lie ọ dị ka ị nụrọ ife m kwulu ọma jide aka na ntị gị ka m gwa gị ọzọ ajụlụ m gị kedu ihe bụ ọlụ gị n'ụnọ nụwa ị ma-alụ ọlụ nke ọtụ m je bunye gị nri ka i lie ọ bụrọ onye lie nri o nwee ume o ji alụ ọlụ m eji afọ nkịtị wee lụọ ọlụ biko kunye m nli ka m lie hmm. onye lụọ o lie ya hmm? ọkwa n'ụnọ nke taa anyị ihe anụrụ dị ọnụ isi nri wee bụrụzie nri eli Ugoye kedu ihe ị malị bụ ọlụ gị ọlụ gị bụ isi n'ime ụlọ teta ụla ebute ilu bịa wee nli ka ndị mazị i melie pụwa ọyị ọ bụ na ịbụrụ onye pụrụ ọlụ maọbụ ịpụjela ọlụ maọbụ onye butara gị nli ịchụọla ike dị n'obi n'ike n'ike Ugoye ọ ka ji anụ ọkụ ụwa na mma ya anụ di na nwunye dibe biko bie ndụ gị bie ndụ gị ọfụma ka onye nụrụ di ji ebi ndụ ive ị na-eme ya nwa dị abụrụ dị ya ka onye nụrụ di ji ebi ebe bụ nwa ya ntara ntọ nwụrụ ịbata gị n'ụlọ ndụmọdụ ka ị na-enye m ụtụtụ a ịma ka di na nwunye si ebi wee ka nọdebe nna gị ọrụ dị nụ isi nne di a sị m bịa nụọ di ha nụọ di olili ya gụta ọkụ ọnụhụ na-akpali mmadụ mmadụ jee zuzu dị sabili na asa nwanne bụ ọkụ asịrị zuzu isi bapọ mechie ọnụ gị kpuchite ọnụ gị wee kpuchite azụkwala gị azụ sọ ife ị ma nnọọ bụ nri ụtụtụ evivie anyasị nri nri nri ove nri ọ ga-ebuchi ọkwa enwe aka ọkụ nri na ove ibuchi ọkwa ala nri ka m na-ajụ gị

ọmalịcha osodieme ọkwụlụ ọka nne ị makazikwa ị na-apụ apụ achọkwala m ka m jevụ nwanne m nwaanyị ada nne m arụ adịghị ya mma nwanne gị nwaanyị eri mgbe ka ọ na-aya arụ ọ na-aya ka chi ọnụ kpuchiteachi gị nwa nwa o nne ntị gbadoro nne agụ na-agụ m nne adịkwa n'ụlọ isi vio vio ove arịgbe m ọsala kenke dị nne na-agbakwa n'ara ma niile dị gbado nne m arịgbe na akpụ ka m na-eno kee ebe nwa odibo gị nọ ka o jiri kwunye m nri bịakwa m echefu kedu maka Ikedinobi di gị ama m na ọ kwụsịghịkwa mkpakọrọ omume ya n'ihe ọ na-eme nlekọta aka ọzọ ekwu okwu ndị dị ndụ na-ekwu okwu ndị nwụrụ anwụ hapụgodu okwu Ikediobi biko ka nlegodi nke bụ nne ya ezigbo agụ ji nwa m bịakwa ka ibe rie nri ya nwa odibo gị ya nne ya ọ bụrụ na ọnya ka o bupụta m ofe arịgbe kịta nwere ibe ọjọli bịa ka m nwere aka m tili gị ya ọ kwadoro nne gị ka m bụ o nne ya bupụta ya ọmalịcha m Mm. adaugo m Ee, nne m ọkwụlụ ọka nne ị makazikwa osodieme kedu ihe ọ bụ na-eme gị ịba ịba na oyi ọ na-agwụgwụ m ike ọgwụ na-elu m ọnụ inu kedu ihe mma na-eme a hmm? kemgbe ọ bụ na sọ mụ na gị naabọ nọ